ụmụ akwụkwọ ndewonu ndewonu ụmụ akwụkwọ kedu otu unu mere mgbede ọma eji maka na anyị alọtachala ụlọ akwụkwọ anyị gụkwara ọfụma taa ngwa wepụtazie note gị ka anyị gakwa n'ihu na mmụgharị ụfọdụ orubere ụmụaka. Anyị ekwuola site na nke mbụ ruo na nke atọ ụfọdụ orubere ụmụaka. Ka anyị na-agakwa n'ihu na-amụgharị, sapee note gị. Nke anọ sị gị na ọ bụ orubere ụmụaka ọzọ. Ọ bụ orubere ruuru ụmụaka na ndị nne na nna ga-agba ezigbo mbọ ịhụ na nwatakịrị abanyeghị n'otu ọjọọ, ọkachasị n'oge ugbu a mgbe e nwere ọtụtụ otu ọjọọ na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị ma na praịmarị ọ bụ naanị na sekọndịrị. Chetakwa ihe anyị na-amụgharị bụ gịnị? Orubere na ọrụ ụmụaka. Ụfọdụ orubere ụmụaka ka anyị na-eleba anya ugbu a. Anyị ebidola na izuụka ndị gara aga kwuo ihe bụ orubere kwuwekwanụ ụfọdụ orubere ihe ruru ụmụaka their rights ihe ruru nwatakịrị na a ga-enye ya anyị sị na otu n'ime ya bụ gịnị na ndị nne na nna ga-agba nnukwu mbọ ịhụ na nwatakịrị abanyeghị n'otu ọjọọ n'agbanyeghị otu o si dịrị ha ha ga na-achekwa nwa ahụ na-agbazi ya olu ọzọ bụ na ọ bụkwa ihe ruuru nwatakịrị inye ha na ịkwanyere ha ugwu dịịrị ha. Ọ bụghị naanị okenye ka a na-akwanyere ugwu, nwatakịrị nwekwa ugwu nke ya. Ya mere, ọ bụ oruru ruuru nwatakịrị ahụ na a ga-akwanyere ya ugwu ruuru ya. Nke ọzọ bụ nke isii. Ọ bụ orubere ụmụaka ịhụ na Ọ bụ orubere ụmụaka na ndị nne na nna ga-ahụ na ha na-adị ọcha. Nwatakịrị agaghị na-adị unyi unyi, na-adị gha gha gha. Ọ pụta n'ama, a na-ajụ, "Kedụ onye bụ nne nwatakịrị a?" Ọ bụ ihe ruru nwatakịrị a na gịnị? A ga-eme ya ya adị ọcha. Ọ bụkwa oruru nwatakịrị na nwatakịrị agaghị agba ọtọ. na a ga-azụnye ya efe akwa o ji ekpuchi ahụ n'agbanyeghị na ụfọdụ ụmụaka ugbu a azụtacha efe ahụ ha ga-aga wegara ya onye dụọ adụọ akwalata ya ya dịzie otu ahụ ha chọrọ ka ọ dị ọ dịchaghị mma ọ bụkwa oruru ruru nwatakịrị na kachasị ụmụ nwanyị na agaghị akwanye ya ka ọ gaa lụọ di n'oge ị hụla n'oge anyị nọ mgbe ụfọdụ ya dịka a na-amanye ụmụaka amanye ụmụaka ụmụ nwaanyị ka ha gaa lụọ di ọsịsọ mba ọ bụ ihe ruru nwatakịrị na agaghị amanye ya ka ọ gaa lụọ di ọsịsọ oruru ọzọ dịịrị nwatakịrị bụ nke nne na nna ga-enye ya bụ gịnị a ga-ejisi ike ime ka nwatakịrị agaghị na-ebugharị ahịa n'okporo ụzọ oge o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ya bụrụ na ọ na-ere pure water ọ na-ere mmiri ọ na-ere mmanya mmanya mineral na-agagharị mba ọ bụ oruru ya na ekwesịghị izi ụdị ozi ahụ mgbe ahụ maka na enwe ike ofu ihe mee ya mgbe ahụ o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ bụkwa gịnị ọ bụ oruru dụrụ nwatakịrị na gịnị agaghị eduru ụmụaka dunye ndị ga-eji ha mere ohu child trafficking ọ bụ ihe ruru ụmụaka agaghị eji ha dunye ndị ga-eji ha mere ohu nke ikpeazụ anyị ga-eleba anya bụ na ọ bụ ihe ruru nwatakịrị na agaghị eji ya tụọ mgbere agaghị eji ya tụọ mgbere ọ bụ ihe ndị a bụ ihe ruru nwatakịrị ama m na onye nkụzi akụzila ọ nọkwanụ na nootu ahụ iji n'aka kaba ahụ na-esonye anyị na-esonyere anyị asụsụ Igbo ga na-agara gị werewere anyị bịa n'izu ụka ọzọ ka anyị leba anya oke na ọrụ dịịrị ụmụ akwụkwọ. Ya gazie. Aka m bụkwa Odoziakụ Elizabeth Kenneth Anụmọgụ. Dị na-esonyere anyị, dị na-ekesa ihe onyonyo a ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nwekwanụ ike esonyere anyị. Ya gazie. Igbo amaka, Igbo ga-adị. Ndeewonụ.